izuchukwu Enenwa Nnenemalugo n'Idane chief
ọmaka mgbe anyị mere ya utekateka so anyị natara ozi unu ziri anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere unu na ezigbo ife ka unu eme so biko mana ka o si eme ya e mere nyere anyị anyị bịara ebe a ote na anyị and o nwegasị ebe anyị nwegasị ya ka ọ nara ọba zie unu ozi ndị udo ga-adị zi anyị zie unu ka anyị wee jebe ebe anyị na-eje anyị ama enwe ike ịnọcha wee mesịrị a na-eme so biko onweghị ihe ọzọ bụ enwe obele ife dị na envelopu a ka ndị otu anyị ndị udo ga-adị sị ka anyị wee sị unu gaba n'iru na unu na-eme ọfụma
Ah, ka m nyezie chairman ndị ka ha kenezie n'afọ a, ndị Aghaebigo age grade. Ah, biko ndị udo ga-adị ndị Aghaebigo na-enye unu okpu ekene fụrụ iche ama m na o teele since unu na-agwa m na o nwere ebe unu chọrọ ịga anyị na-eche ka ndị ka abịakwuo ọdụ ka abịakwuo ka ndị mmadụ were bịakwuo nwa obere anyị na-ekene unu udo dịrị unu ọ bụ mmadụ ka unu bịakwuru unu eje ha bịa na afọ ụgwọ ndụ nwa onye nwe na-akpọ gị na fon ọ ka ji echetụkwa nwa obere dịkwazịrị gị a dịka ha mesịrị ihe niile anyị onye ihe ọganiru obodo ya na-adị mma onye na-abụ ọ bata n'obodo ọ na-atụ alo ka obodo ga-esi wee dị mma onye ka m na-ekwu ihe a Honorable Nze Ifeanyi Ọgwọta Ụzọchiwala nke Ebetete biko ọ bụrụ na ọ nọ na mmemme a ya gbagote ebe a were oche mana ọ bụrụ na ọ na-abata ndị mmadụ ka anyị kụọla ya aka ama m na ọ ga-anọrịrị na mmemme a asị m na o nwere onye ọzọ m ga-akpọ n'isi oche ebe ndị executive Umuchi nọdụgoro ana anyị nabatazie the chairman today's occasion anyị ekpee ekpere ọ bụrụ na anyị kpee ekpere anyị amalite ihe anyị ji maka ya wee nọ

Aghaebigo kwenu Aghaebigo kwenu Aghaebigo kwenu Aghaebigo kwezuenu biko em, obi dị m aṅụrị ịfụ ka unu dị ebube ebube ọ ihe ekwu ka anyị ji bịa na chineke ya eme ihe niile ya agazi n'anya ndị mbụ mere ndị ịbụọ mere nke ụlọ ha adị iche biko ndị mmadụ ka ya-abịa anyị si mitin Ekwulobia ndị eji m hara anyị ka njizi obi aṅụrị agwa unu na Ekwulobia ekpebigo na udo ya-adị n'obodo a na 7 Jenụwarị a ga-eme elekshọn a ga-eme elekshọn na 7 Jenụwarị na Umuchu na-echazi anya o nwee ndị dịka ndị a na-agwa na-eje gbara fọm anyị ga-edozi Ekwulobia ewute planụ gọvanọ nwefe obodo a enweghị gọọmenti na Ekwulobia ịhụ na ndị mba ewekọrọ ibe niile ya abataba anyị ebe a ka anyị na-eneje atụ onye ọbụla na ya ka emejọrọ ya ka anyị move forward biko tuo na ụzọ chiwara ebetete ọ na-eje ekene dị chairman Umuchu ike na ebube nke ebetete a dịka ọ na-efere ma ndị ụmụ nwanyị ma ndị niile bịara mmemme a aka biko onye ọbụla nọdụbazie ana
eji m aha ndị Aghaebigo wee na-ekene ndị niile nọ ebe a na-ekenekwazi chairman na-ekenekwazi ndị ndị tọrọ anyị bụ Aghaegbuna m na-ekenekwazi ndị nna anyị biko eji m ohere a na-asị ka anyị anyị kwụrụ ọtọ kene Chineke n'ihi na ụbọchị taata bụ ụbọchị akara aka i nee anya ị fụ na o nwere ọtụtụ ndị na anyị ndị ndị ndị kwadoro ụna chọọ ka ha nata ụfọdụ kakwara obi nata but na n'iru be ha ka a kpụrụ ha like onye onye onye mụ na ya si Kaduna wee nata n'of- na Umuchu onye Umuchu ka ọ bụ ka ọ na-analụ ka ebe ahụ ebe ahụ ka a kpụrụ ya ndị ndị kidnapa kidnapụọ ya so ọ dịghị easy ọkachasị ndị niile si ebe dị iche iche wee nabata ọ dịghị easy so anyị ekene Chineke maka ndụ o nyere gị kenekwazi Chineke maka ụbọchị tata kenekwazi ya yọkwazi ya ka ọ bịa mee ihe a ya-eme n'ụbọchị tata ka ọ gazie n'anya ya

Anyị na-aja gị mma n'ihe ị na-eme na ndụ anyị na nchekwa nke i chekwabara anyị kachasị ndị niile si n'ebe dị iche iche wee nata anyị na-ekele gị otu i si chekwa ya n'ụbọchị a especially 2022 from January to, 20, eh, eh, to December 2022 anyị na-ekele gị na arụ isi ike nke i nyere onye ọbụla na nchekwa nke i chekwadoro anyị anyị na-ekelekwazi gị kachasị ụbọchị tata nke ụka- ụbọchị a kara aka otu i si mee ka ihe niile a kwadoro akwado wee bụrụ ihe a kwadoro n'oge nke awa anyị wee na-ekele gị maka oge nke awa anyị nọ n'ime anyị na-achọ ịmalite wee na-asị gị Chukwu bịa were ọnọdụ bịa were oche bịa gbaziere anyị bịa kụziere anyị Ihe ọbụla nke anyị ga-eme n'ụbọchị tata ka ọ gaziere anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ayọ maka ndị niile si ebe dị iche iche abịa Chukwu bịa vuoro ha ụzọ kpere ha azụ ka ha rute n'udo na-enwe nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Anyị na-akagbusi ka ha ra bụ ndị mpịọmpịọ mmụọ ọbụla nke na-agba mgba n'ụzọ ọbụla ụzọ iji mee ka ụbọchị tata ghara agazi n'ọfụma. Ọ ụbọchị nke anyị kara aka ghara agazi n'ọfụma anyị na-akagbusi atụmatụ ndị iro niile anyị na-akagbusi ha n'aha Jizọs anyị na-ayọ ka ị bịa were ọnọdụ n'ihe niile nke anyị ga-eme n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị ekpuchi onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst in Jesus mighty name we pray in the name of the Father the Son biko ka anyị kụọrọnụ Chineke aka na ọ dịghị easy a dịka anyị weregoro ekpere wee malite ama m na ndị Aghaebigo elere m anya afụrụ m na ndị Aghaebigo na-eje ka ha jee gosi chairman ọjị a chairman ha abịa nata ha ọjị aha i kupezie ya mara na ọjị dị ya ọ bụrụ na ọ wụ- ọ bụrụ na ọjị gwazie ndị mmadụ na ha ewetago ọjị
Ee, biko anyị ekele ndị na-ebupụta ọgbọ Em, dịka omenala Igbo si dị ihe ọbụla a na-eme an- ọjị na-ebu ụzọ and anyị ga-emechi ihe ọbụla gbasara ọjị a tupu anyị ekwuba okwu maka a naghị ekwuba ọjị okwu o nwere ihe ndị ọzọ ya na ọjị so ma aṅara ma ọkwa ose sị bupụtacha ya onye agba agbacha ọjị e kewe ha ncha dịkanụ ụbọchị si kwụrụ anyị agaghị egbu oge ebe a anụkwu m na o nwego ndị bịa na ihe anyị chọọ ndị ji time eme ihe but tupu m ekwu okwu aga m ayọ chairman Umuchi

Ah, ihe ọbụla ha wefuru na akpa ha wee kpọrọ ihe a ha na-eme anyị na-asị ihe niile a ga-eme n'ụbọchị taa mmaji mmaji ka anyị na-akpa ya n'isi ya n'aha jizọs ebe ọbụla ha sịrị wepụ ihe ọbụla ha ji wee kpọpụ ndị mmadụ n'ụbọchị taa ka etichie ya mmaji buru mmaji anyị na-ayọ gị ebe onye nwe anyị ihe anyị ji n'aka n'ebe a n'oge awa mkpụrụ ọjị kere

Anyị ekele Chukwu onye pụrụ ime ihe niile. Ọjị ka anyị ji n'aka dịka omenala Igbo si wee dị mmalite mmemme. Wee na-ekele gị na ndụ na ahụike ọkachasị n'isi ụmụ anyị ụmụnne anyị ndị agha ebigo a sị na afọ onye na-edu ya taa ka agha Ekwulobia na-abịakwu na njedebe ọ a remarkable thing na unu na-ebupụta ọgbọ mgbe nsogbu Ekwulobia na-abịa na njedebe anyị na-ekene gị chukwu mmemme a ka anyị na-arịọbe n'aka nsọ gị na ụmụ gị ndị natara n'udo mgbe ha ga-alaghachi ebe ha na-azụ ahịa ime ihe dị iche iche dunakwa ha n'udo gọzie ọjị anyị ji n'aka ka anyị taa tata ndụ na arụ ike n'afa Kraịst onye nwe anyị
a ka ọ waa ọjị ka anyị mara ihe ọjị ya gbara a ka m were ohere a wee kene chairman ụmụnwele Honorable Christopher Okolocha Ogbuefi ọjị ya gbara ise biko tụọ na ụzọ mmiri ebetete a dịka ọ na-emezi afọrọ chairman ụmụnwele ka Daa n'Ụmụchi ebe a um, ka anyị nye ya honor because ọ ga-eso n'ihe m na ife m na-ayọ Chineke mgbe m ga-awa ọjị biko ka anyị mee observe one minute silence in honor of Chief Innocent Ezeokafor ọ nọ n'enyi nke mma ọwụ na ọ nọ ndụ today ọ ga-eso na ndị agha ebigo ka ezi and ezie ya ọ ga-eme ihe eji mara ya ka anyị mee observe a minute silence Ugwu a na-arị atụ egwu o ji ntu eme atụ ma ọ bụ ndị kwurunu ee biko anyị na-ayọ gị ife a pụtara erigharị kịta dịka anyị mere minute silence ọkwa na onye nọ ndụ ga-anọ ogologo ndụ onye anọghị ndụ ya anọ ogologo ndụ biko ife a pụtara eri anyị biko ya gbana ụzọ ọzọ biko anyị na-ayọ chineke ma government ma non government ma nke ọbụla akpọ na ya nke na na-awụ oke ibule ihe bụ banana afụ eke without ume mmafu biko chineke ebe o si bịa ya nawa anyị wee na-ayọ anyị ncha ya adị ndụ wee hụ ya bụ enwere m onwe anyị na-azọ onye dị ndụ ya enwere onwe onye anọghị ndụ ya enwere onwe maka anyị gbuchasịcha ndị nwa ga-eri uru obodo anyị na-achọ ndịze ndụ ga-eri uru ya Anyị were ọjị a na-ayọ ndị be anyị ma ndị nwere ike ịhapụ ihe a na-ekwu maka ya baa ihe ọzọ ma ndị na-anakwu anakwa biko akanya onye ọbụla rituwe ka anyị nwee ike inweta ebumnobi anyị mụchaa ụmụazị anyị enwe nọdụ ndụ zụọ ba anyị zụchaa ba ba azụọ anyị Ihe dị iche na-achọ ịbata n'Ekwulọbịa n'ihi ọchịchị e nwere ọfụ na Anambra steeti. Ka anyị nwa wụ ndị Ekwulọbịa nyere aka ka ya bụ ihe ọma bata. Anyị awụrụgo landlord onye Ụmụchi ọwụna ma ọ bụ onye ọwụna bụ ekirikiri awụgo landlord. Ka anyị wụrụzie super landlord. Ka ihe anyị ga-eji na-aza ndị Ụmụchi na-abata anyị n'aka na mbọ anyị gbara. A wee na-ayọzi ụmụnne anyị ka ya-abịa abịa Chineke dube be ma ba na-abịa na-enwe nsogbu ọbụla a ga-emecha ibe a na onweghị onye e ji ebulu n'aha Jizọs Chineke ya aba n'obi ndị bịara abịa na ndị abịa ha abịa ha eme ibe ha chọrọ ime ndị anaghị ha ahụọ ha mechaa ya abịa kụọrọ ha aka bebe maka ọ ya wụ nsogbu anyị nwere kịta ọ bụ ibe atọ kịta ndị nwere ike ịbata na nkiri a nwere ike iru 2000 ndị Ekwulọbịa and onweghị ya abata without opekata mpe ya wụ 300,000 ego ahụ ga-agwụ na ekwulọbịa before ọ na-ana and ọkwụ na obodo ahụ ndị mmadụ ka ọ ya aba n'aka mana a bịaziri ụbọchị adịghị mma ndị mmadụ gbahụsie onye ọbụla anana ya akụ aka na tipa bu aja biko anyị na-ayọ chineke ya meere anyị ebere o nwee ebe anyị si mejọ ya gbaghara anyị ee ma obodo anaghị anọ n'ụdị ọnọdụ a na-aga n'ihu Ka Chineke were ebere na afọ ọma ya gọzie ọjị a ndị anyị chetara ịyọ ya kịta ma ndị anyị echeta ya meere anyị ka ọchịchọ obi anyị si edobu nke dị mma n'anya ya site na Kraịst onye nwe anyị
abụ na ọwa ọjị anyị amara ihe ọjị a gbara ọjị a gbara ise a biko tụọ na ụzọ chiwara adị ka anyị wachala ọjị biko ndị ọ bụ ọrụ kwenu zọnụ a biko akwụ m na ndị- afa ndị ahụ ebego wee na-ekene onye ọbụla bịara ebe a tata wee na-asị ụkwụ onye jiri bịa ka o ji eji were na nke o ji eji na-ana ja-akarịcha nke o ji were bịa anyị na-ebupụta ọgbọ anyị tata anyị ma na anyị agba n'obere pụrụrụ n'obere late mana o nweghị mgbe onye ji teta ụla o tetere late biko asị m ana m ekene unu otu unu si wee nọnyere anyị tata ee otu unu si wee nọnyere anyị tata anyị laikere otu unu si were bịa anyị na-agazi n'iru ihe ndị ọzọ a na-apụta udo dịrị unu ka ọ gụọla anyị ihe o dere n'akwụkwọ maka ọ ha ncha niile gbakọrọ ọnụ wee dee mana ofu onye ga-agụpụta ebu nsị gị

Chukwuma Ezokafor, Secretary. Thanks and God bless all of you in Jesus' name.
Biko ka anyị kụba nụ aka anyị enego anya n'ife ha gụọ na welcome address na ha sị na o tekwuo n'eri two years ago mana covid-19 ekweghị ha ka ha mee ihe anwa mana tata covid-19 ahaala ha na ndị ha emekwuo n'ọtụtụ ihe ha ga-eme n'Umuchi ọ bụrụgo sọnsọ 5000 block ọ bụghị obere ihe ka ọ wụ na ndị ha na-akọwakwarị sef na o nwe nke ha ka ja-eme ha ka ja na-eme na-agarịrịkwe biko ka anyị kụkwara nụ ndị Aghaebigo aka na ọ dịghị easy aa tata a ma na tata nnukwu okwu adịghị ya mana okwu dịkwa ya aa chairman anyị nụgo n'ihe a gụ na welcome address ama na o nwere ihe ị nwere ike ịtụrụ n'ihe a gụrụ
Em, ntị m akaha nke onye ọbụla nọ ebe a a asọghị gị a ma m bụzi igwe ndị Aghaebigo um, that ịma na ụnọ na-ama mma ma architect sechaa ya ọ họ ọlụlụ mana ha nwa agwago anyị na ihe ahụ architect sere na a ga-alụ ya alụ Ndo na o si dị n'akwụkwọ ka ọ ga-esi kwado ma alụcha ya wee bido with 5000 blocks um, esikwana kwuo um, ya bụ egwu ha ebute- ebupụtago ya ihe a na-ayọzi ndị mmadụ na ndị ọzọ ọgbọ ndị ọzọ ka ha kwado ha because one club si eme move kịta ọ bụrụ na ọ foundation one decking ka e mere ọ ga-erukwe tu maka e nwere ike weekend ndị Ezeagụ a na-eme meeting n'ana ndị Imo State a na-eme na first floor ndị Abịa nọ anyị na nke ọzọ nke ị mara ọ ya-eme eme and be anyị dị na site enwe ebe ihe akpọkwuo meeting ee ndị mmadụ ihe abịa ma ebe ebe onye ọbụla ji eji ụkwụ bịa and ebe ahụ e na-eji ụkwụ bịa bụ n'Umuchu so ee, ana m ayọzi ndị mmadụ ka a kwado ndị ọgbọ a anyị need the road Aha. then uh, ndị ọgbọ tọrọ ndị a biko ana m ayọ Ee, ihe nna na-aga ọwụ ka nwa ya kee anyị agaghị atụ because eh, anyị tụọba na be ha emekarị anyị no fa ga-emekarị anyị ọ ya ka fa ji wụrụ ụmụ anyị so ka onye ọbụla rụọ ahụ ụka especially ndị ahụ ndị na-akpọpụta aha ọwụ na fa ụlọ ahụhụ kwuo egwube ndị agha egbuna m in particular ka m na-agwa emekwugo m ha anya ebe ahụ ndị ndị okokonmon Chike Okolocha aha eze ndị Igbo eh, Chukwudi Ogwata, Obinyelugo na Chigbo Chigbo Oyi ama m onye pillar nọchiri ee ọ bụ ikposara ụlọ ọgbọ asị m unu niile dị qualified ịbịa na high table kaba onye ọ nọ ebe a coordinator Amarakunna abịakwuona so ọba zuru ezu ọ wụ na emebiri unu table na asị m na unu ncha dị qualified to be at my back na high table ebe a mana nsogbu adụ ebe ọwụna support si apụta anyị ga-anabata ya biko ndị nne anyị echefukwa m unu ah, maka na ahụgwo m na ụnụ bịara ebe a bụ na ife a na-eme dị ụnụ mma and uh, nwekwana ihe kacha awụ ekpere ụnụ na-ekpe maka onye amaha na ekpere onye nne ya anọzighị ya ama na ekpere ife na-eme isi na family anyị nwere ike mgbe anyị na-eto anyị na-echi ntị anyị ya ama na ekpere nne anyị na-ekpe na-esendị anyị out sendịkwa anyị in so biko tinyenụ ndị ọgbọ a na ekpere ka ebumnobi ha nwee ike pụta ọ bụrụ ha na nke a ka unu ji eme mana nwekwa onye sị na ụmụ nwaanyị anaghị ewepụtazi ego ụmụ nwaanyị na-ewepụtazikwu ego kịta So ana m anabata chairman ndị Amaudo although ọ na-ebreak protocol ekwesịrị governor nọdụ ha na enwe onye ọwụna abịazikwe na-ebreak protocol mana o nweghị ihe o mere anyị chọrọ ego onye ọwụna ya ebreak protocol ma enye anyị ego udo odo so chairman you are welcome em biko dịka m si ekwu anụ m na onwego ndị ọgbọ nọ na ndịda biko ama m uche unu dị ebe a Ee, mana tupu anyị agawa n'ihu a ga-enye ndị mmadụ nri ma ọ bụrụ na o nwee nke dịnụ nyebe mmanya onye ṅụcha mmanya ọ bụ onye bu n'obi ịkpọ 200,000 o nwere ike mezuo 3 ọba nche ahụ ihe a na-eme a na-aga n'ihu ekene m unu
a biko ka anyị kụọrọ nụ chairman aka ha dịka chairman nyegoro ọda na ndị Aghaebigo Biko, o nwee ihe e siri, ma ọ bụ ọ bụrụ na o nwere nwanne anyị ka je na-emetụ, anyị na-emetụ ebe a, biko agbana ebe a mmiri, maka achọrọ m ịkpọpụta ndị Mkpọkịtị ka ha bịagodo zọọ ọkpa n'ala, ha gosi ndị mmadụ na ha
Ah, ndị a kwụ n'iru ụnụ bụ ndị ọgbọ Chinedu Age grade Umuchi Ekwulobia. In fact, ọ bụdụ anyị nnukwu aṅụrị ogundogu nzu olodukwu ka eme agwa ọ nụchara acha so anyịnwa ndị ọgbọ Chinedu sị ka anyị fụ ụnụ anyị sị ka anyị fụ ụnụ wee kene ụnụ jisi na ike ekpere anyị bụ ebe ọ na unu wepụta ihu na ije eme mmemme a chukwu ya gbochie n'aha jizọs ụnụ ga-afụ nke a bụ ihe anyị ji akwado ụnụ ee ọ bụghị na etu aka ọka ha mana unu ji anya ụnụ ahụ na anyị gbada mmiri n'anya alụ mere anyị mana nsogbu adọghị ihe mma wụda atị na wekasị nọ chineke kwụ ha n'ihe ọ ga-eme so biko onunu eziwo anyị iwe na anyị ka usefe anyị Aghaebigo kwenu yienu zuonu
Ah, biko nu ndị Chinenye age grade Chinedu ndị Chinedu age grade anyị na-ekene unu ọfụma otu unu si were bịa amakwa m na unu ja-abịa maka anyịnwa na unu na-ebe anyịnwa na-ebekwu biko ekene dọrọ unu

onye isi my brother ọ bụrụ na ebutebeghị mmanya n'ihu tebụl gị ebe a biko buru weregodi nke dị n'ihu tebụl na-aṅụ ya ọha bịara ndị mkpọtị- ndị mkpọkịtị agweela

Umunze thank god ndị nọ na vip unu enyeghị eso anyị nene egwu a chee ka m wetara gị microphone

Agha ọrụ na-agbanị. Iji ego eme na anyị jere ụsọ bụ ibe ọdị ịga taa mgbe ụzọ bụdata. Ijele ebube a, ụzọ ndị na-ebetete. Afụrụ m na ndị executive Umuchi kenee ha ọrụ niile ejikọbara wee na-ekele able chairman amụrụgo onye ọganihu obodo ya na-adị mma onye ka m na-ekwu maka ya dọkịta Honourable Emma Ezenwafọ onye isi ọha nwekọ daalụ aha elere m anya afụrụ m brother abatụrụ na Ezeobi Ifeadigo age grade ọha maka n'iru anyị

anyị nwere mmadụ dịka ụnụ dịka di anyị na ụmụ anyị mụtara anyị na-ekele Chukwu na ụbọchị taata ga-adị Chineke mee ya wee dị anụghị akụkọ ọjọọ ọbụla ga-egbochi ọnọdụ a anyị na-asị ka Chineke nara ekele n'aha Jizọs anyị nwetara invitation ụnụ wee sị ka anyị bịa ụnụ ma na taa wụ Eke mana anyị lụrụ ahụ ka bịa ọ bụ eziokwu a nọ na season ihe ihe ọma dị anyị mma ibe a na-eme be anyị dị anyị mma maka na ibe Umuchi na-eme pụrụ iche ọ na-apụ iche anyị na-asị ogologo ndụ na arụ isi ike ihe akụ akụ ihe enwe enwe ụnụ ga-amụ ụmụ ụnụ zụcha ụmụ ụmụ azụwa ụnụ ibe ọma ga-abata be anyị dịgide be anyị maka na Umuchi Chukwu agọzigo anyị ọ bụghị anyị kere onwe anyị ọ Chukwu mere ka ọ dịrị anyị ụna anyị na-asị ka ụbọchị dịrị mma na-adịrị ụnụ n'aha Jizọs biko ụmụ nwaanyị Umuchi ụnụ ma na anyị enweghị ego kama anyị sị na anyị ga-aga ee ọ bụrụgodo nnọọ na anyị richara ụmụ ibe a niile ụnụ nyere anyị anyị ma na o ji adị ụnụ obi mma biko anyị si bụ ụnụ were 10,000 naira Mama Ogu, nọ ebe a, o ji 1,000. 2,000. Ezezike, Mrs. ya nyere nke a

aha egbule m kwenu eh, my able chairman Umuchi and eh, chairman aha egbule m maka ụfọdụ ji asị ma ebe ndị Igbo si ekwu na ndị amụma ọ dara ma chairman abụọ ya họrọ ofu afụrụ m ofu ọ gaghị eme na Igbo eme so m bụ ka m yọrọ ya asị m gaba na ọnụrụ ife na-eme ee obi dị anyị niile aṅụrị taa maka nke dị ndị ahụ egbudo m ka nke dị ndị agha ebugo bezọrọ ọ na-abụ mmadụ ruo ịtọ nwa ụtọ nwa na-enye ya obi aṅụrị oge ga anyị ruru ịtọ nwa anyị abụrụ ndị anyị dị atọ anyị mekọta chịkọta esi Obinigwe emekwuo ebere ndị a gwara kwe so anyị na-ekele ifufe because ọ bụ na anyị gwara ba ajụ ọdị ọnọdụ dị otu a agaghị enwe taa but anyị gwara ha ana m ekele ebe executive ekele executive a maka ọsọ anyị wiri ha wụ ọsọ ntachi and ha gbara gị ọsọ gbarịtakwanye ya ihe anyị ma wụ n'ọdịnala today agafetego and ọga ka ọ na-aga so today ụnụ achazugo n'ụmụchi chazuo na ebetete ebe uchi a akụrụ m ihe ọma e mere ebe uchi a anyị na-ebo n'agha ebugo ọfọdụ ụbọchị taa sị na ọ na-abụ nna mụta nwa ọ sị nwa ya kakwa ya kakwa na anyị nwa na-ekwu na ụmụchi ụmụchi dịzibere aka ụnụ ee anyị na-ekwu abịakwuo na ebete taa anyị nwa wụ ụmụchi so na ndị chukwu gọziri anyị bụrụ ibu ndịrị n'ọọ pandemic ji ụlọ anyị wee na-ekwu na pandemic anarakwana ekwenu ndị ụlọ ga-atọ erukwenu ha anya anyị wee na-ekwu okwu na-asị ọ ga-adịrị ụmụchi niile na mma

ee biko asa anyị chansị apịa ya ọ na-amara anyị n'otoro ịmara obi aṅụrị na-eme mmadụ nke kwuo ana obi elu nke
so biko ife anyị na-eme na bụ omenala ebeterete ebe uchi a na ụmụazị a bụ etozuole

maka ndị ụmụchi mụrụ nwa agha ebugo na mpụta 2009 a na-ajụ a na-adịzikwa ime a na-adịzikwa mma chukwu emela ebere amụọna nwa ọzọ ada ọnụwụ nwa ọhụụ ahụ anyị na-ele ụnụ ọfụma dịka chairman ha nyere ụlọ oge o nwezi otu ụmụchi kere eke ya ụnụ o nwe ihe ụmụchi mebere ụnụ dazuru adazu a da ama na ụnụ zuru ezu chaa chaa anyị na-ewere ụnụ enyebe ụmụchi n'aka wee na-arịọ Chineke Umuchi ga na-eche unu ebuọbịa na-ehibe n'ụlọ Umuchi no dey carry last ngozi a niile ga-eru unu aka and unu unu ọgbọ chetara na Umuchi kwesịrị inwe ebe a na-agbaba agbaba dịka obi ma ọ a na-ekele unu ihe unu mere ọ bụ anyị nwa executive na-ekwu na ihe unu nyere anyị na o lulu anyị aka ọgbọ akwụ n'ihe anyị mere ibe ndị ọzọ emebeghị ha ji 5000 piece of block wee wee bupụta ọgbọ ụnụ ma ihe ọ bụ n'oge awa a wee na-asị ka ọ dịrị ụnụ na mma wee na-ekele ụmụ ụnụ maka ọsọ ha weli ụnụ ka ụnụ gbabala Ah, ibe anyị jiri ka age grade ibe anyị jiri ka kwenu Lienu! Katanụ! Ee, taa ka anyị na-ewere ndị nna unu wee chizukwu elu. Obodo na-asọpụkwa ha ole ha ji asọpụrụ ndị tọrọ ha. Wee na-asị ya dịrị unu na mma n'aha Jizọs.
Amen. a dị ka ọ dị a biko dobezienụ oche ọ bụrụ na anyị sechazie foto

Eh, biko ndị bịara n'iru unu kịta ndị Yagazie age grade ya ka ha sị ụnụ ndeeme n'ihe unu na-eme na ọ ka e si eme ya anyị emebuo ya and anyị nwee nchekwa na otu unu mesịrị ndị ọzọ ga na-eme osụtụ ha na-aga n'aha Jizọs
ike na ohere adịgo ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ozi mmadụ ziri gị i je zie anyị ozugbo anyị eburobenyi
ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede ee eh, unu chara acha ekuzie nke nchafe na nwa nke ndị anọghị ndị agha adị agaghị so anyị do ezigbote obi aṅụrị today na ya atọ na tọkwa tọkwa tọkwa ee anyị nwa tọrọ ahịa ebule m anyị nwa wo anyị bụ ofu age grade ee so ahịa ebule m wee tọọ ụnụ ụnụ afọ na ọ na-aga ịta ụnụ na ba alọ a- nwere ndị ụnụ na-ele anya mgbe ụnụ mama ụnụ ji atọkwu ya anyị ama ma onye obodo ụnụ tọrọ uri ala nke tọwa na ife mere na owu nghọta ka ya bụ e jiri eji aga n'ogwu anyị nwa bụ ndị anyị bụ ofu age grade sikwana na anyị ga-abịarịrị maka na ụnụ ụnụ kpọrọ anyị afa anyị were bịa wee sị ka m onye ọbụla o sina wee dụ ee Eh, ife dị mkpa wụ na a bịarutere ka a na-eme ife present is better than absent so biko werenụ ole ọbụla e si ekwu ya ee eh, chairman ịgbalịka ma onye ndị kwụ ikpuru gị n'azụ unu agbalịka unu na-esighị maka eh, chọọchị ede m ekwu okwu mana ụnụ nche atụrụ aka ana m asị na ọ ga-adịrị ụnụ mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye
Agha ebego age grade kwenụ kwenụ kwezuonụ emezuonụ m ụlọ anya ewerena m anya ụkọ ha ji abụ ihe dị n'obe wee bụ ihe dịrị n'ime ụlọ a chọwa ndị na-adị mkpa unu dị ya a chọọ ndị ji ego unu dị ya a chọọ ndị na-ekpe udo unu dị ya a chọọ ndị na-akata ụka unu dị ya ee so nke bụ na-akata ụka ọ ya na mụ na ya bụ na Kaduna Chukwu were mechaa ibe ibe awa ahụ ịtọ na Kaduna na Ekwulobia because Kaduna to Abuja bụ no-go area mụ na-edo n'ebe

kọrọfa biko si mee ya ọsịsọ ka mmadụ naabọ ma ịtọ chọrọ ịgwa anyị okwu gosi obi aṅụrị ha nwere ka a gwa anyị okwu. o nwezikwa onye ji apịnye apịnye transfer biko ọ ya ama ehu a ọ chara acha Aha. ọ chabara oke

ọgbọ niile na-eme ya eme anyị ejeghị eme nke anyị ọwụrụ ọwụrụ ahụ anyị ji ewu a na ji na-aba a, otu esi eme ya n'Umuchi were na-asị na anyị echuzikwere n'Umuchi anyị Agha ebego kwenu kwenu kwezuonụ anyị apụtago kwenu
ee biko Agha ebego ndị agha egbune m fụrụ ife unu nyere ha and iji gosi na ọ bụ udo anyị anyị kwuru ma unu emeitere anyị na-anabata ma unu emeitere anyị na-anabata ma o mere egbu nri dị oke anyị anyị o nwere onye gwara anyị na chairman anyị wụ patron unu saa kwuru nyeta ewe akwa patron akwa ndị agha egbune m abịaha patron anyị agaghị stop ihe a na-eme emewego unu maka anyị na-eme meeting akwa aha dị anyị nnukwu mkpa unu ga-ewetara anyị ya ka ọ bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme mbụrụ awụghị oke ee biko anyị nabatara ihe unu nyere anyị ụdị obi aṅụrị na ọ ka esi eme ya ọ bụrụ na ọ wụ uche m asị m ka hapụrụ obeta anyị jụ na ọ bụrụ anyị gbara afọ agha egbune m kwenu so biko anyị nabatara ihe unu nyere Chukwu gọzie unu anyị ekene unu biko si wechigaziere chairman igwe eji ekwu

kedu okwu ndụmọdụ ị na-atụpụrụ ndị ụnụ kpunyere okpu n'ụbọchị nke taa dịka ụmụ ụnụ ndị ụnụ mụrụ amụ nke ihe mere eme amen o nwere ebe anyị metere ebe ha nwa ga-akọntinukwa nke ihe mere eme ya wụ ihe a na-ekwu wee na-asị na ọ ga-adịrị ha niile na mma amen eh? amen ọ dị mma anyị na-ekene gị obi nyere gị ee eh, na-asị na ọ ga-adịkwaziri unu wa na onwe unu bụ ndị tọrọ atọ mma na ọrụ ọma ụnụ bidoro rụwa ka ha wa n'onwe ha nye oro wee ruo ebe ha nọ taa mana ha ga-arụrụkwa ya ebe ụnụ kwụsịrị daalụ rinne anyị na-ekene gị obi nyere gị ọ ga-adịrị gị na mma thank you so much ee maazị anyị na-ekene gị o ka amata gị n'aha gị ọ dị mma anyị na-ekene gị o ụzọ mmiri ebetete anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma

ha emego ihe niile ha ga-eme ụnụ agbalịa ka Chineke gọzie ụnụ ụnụ agbalịgo daalụnụ ọ ka bụ ndị Mkpọkịtị dance Ụmụnze anyị ekene ụnụ o obi nwa
biko onye ka nwekwa ihe ọ ga-agwa ndị agha ebigo ee, ya bịa were igwe na-ekwu okwu Onye na-echita? na ohere kadị Ohere ka dị. Ah, ụnụ na-anyị ụnụ afụ na ihe niile anyị chọrọ ha enyego anyị anyị erigo anyị aṅụgo anyị ka ọ bụ anyị ka nọ n'obi onye anyị bịara ọ bụgodu na ndị ọgbọ gị abịago gosi mmasị o nweghị ihe o mere ma ị were ihu ofu onye n'ime ndị agha ebigo Nwata anyị na-ekele gị o ka amata gị n'aha gị o Ikechukwu Ijere anyị na-ekele gị o ee biko meenụ ka ọha na eze mata ka o si gbatakwụrụ n'ụbọchị nke taa n'obi unu Okay. Yes. ọ dị mma anyị na-ekene gị o. Ee, nna dịka o si gbatakwụrụ n'ụbọchị nke taa kedu okwu nkasi obi okwu ndụmọdụ ị na-enye ndị otu gị maọbụ ozi ekene ị na-ezipụrụ ọha na eze bụ ndị mere ka ije a si na wee dị n'ụbọchị taa? na-ekene mere tata ji wee dị na Awa afa ha, number one.

ihe niile m tufuru wee kpọkọọ ọha na eze wee mee ka ụbọchị nke taa bụrụ ụbọchị akara aka chineke ewechipụrụ ya mmaji kwuru mmaji n'aha jizọs kraịst onye nwe anyị daarụ rinne o ka amatazi ihe i chiri ihe ị zara omemgbeoji anyị na-ekene gị ọ ga-adịrị gị na ndị otu gị niile na mma site na kristi dinwenụ anyị daarụ rinne o gaa n'iru nna ya anyị na-ekele gị o ka emeta gị n'aha gị ụzọ chi wara ebetete anyị na-ekene gị o dike ee biko dịka o si gbatakwa n'ụbọchị nke taa o doro anyị anya na ọ gị arụ bụ the chairman of the occasion of this very great, great movement uh, occasion ee biko mere ka ọha na eze mata ka obi dị gị n'ụbọchị nke taa

ị na-atụpụrụ ụmụaka a bụ ndị bi n'ime ụbọchị nke taa dịka nna amen ọ dị mma nke anyị emere eme ọ dị mma anyị na-ekele gị ọ dịka nna ee na-ekele gị dịka ị wepụtara ohere gị niile anụ m ka a na-etu aha gị ebe niile ka a sị na n'eziokwu n'eziokwu ị bụ nwoke na-ekpe udo udo so gị eje anyị na-asị